ko ɲuman dɔn an ka mali ye kalan jamana ye anw ka mali ye silamɛ jamana ye an b'ala barika da ala min ye nin waati jira an na. foli ani tanu ka ɲɛsin lamɛnba cɛman ani a musoman bɛɛ lajɛlen ma nin waati na aw fɛn fɛn sɔgɔlen don kunnafoni na jamana kɔnɔ ani a kɔ kan an b'ala barika da diɲɛ don o don ale min bɛ min ye kɛnɛya jɔ an ye ale min bɛ kalifa to an bolo jamana kunnafoniw ni diɲɛ kunnafoniw laseli o baara kɔnɔna la jamana ye an bɛ dugawu kɛ ala ka dahirimɛw nɔgɔya jamana den bɛɛ lajɛlen ye fitinɛ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ yarabi ala ka fitinɛ ninnu lasuma adamadenw yɛrɛ kɛwale nɔ don diɲɛ balaw bɛɛ lajɛlen bɛ jɔyɔrɔ ɲini ani nafolo ɲini ani ɲɔgɔn lamɛnbaliya n'o caman sinsin bɛ juguya ni hasiliya kan adamadenya gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔnɔ baarakɛyɔrɔw ka basigibaliya ko maaw ma bɛn ka taa se du kɔnɔnaw la ani sigida fitinɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a sinsin bɛ nin yɔrɔ kan adamaden dusukun gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ an bɛ deli ka kuma dɔ fɔ maaninfin de bɛ misi saraka maa wɛrɛ magosali kama nka a yɛrɛ tɛ se ka syɛ kɛ surafana ye a ka du kɔnɔna la maaw cɛsirilen bɛ kɛlɛkɛlɛ maa wɛrɛ kunkow la nka u yɛrɛ bakun u ɲinɛn bɛ o kɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ karisa yɛrɛ tɔgɔ duman o man ka mɛn jamana kɔnɔ o juguya nana don politiki kɔnɔ karisa bɛ fanga na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan baara kana ɲɛ a bolo nka olu tɛ miiri baara ɲɛbaliya o bolo jamana de bɛ dingɛ ani kɔlɔlɔ sɔrɔ o kɔnɔna la wali n bɛ fanga na karisa ye fanga sina ye a maa ka di hakilina ɲumanw bɛ a la fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sigi sen kan a so bɛ se ka ci cogo min bɔgɔbɔgɔ a kana ɲɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ taabolo bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye diinɛ kunda o kelen don sigidaw fan o fan ni i magara a la nin juguyafin de sigin bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n t'a fɛ ka karisa ka hɛrɛ ye n t'a fɛ ka karisa mago ɲɛnen ye o b'an bila galontigɛw la o b'an bila maa lagosi la o b'an bila ko sugu bɛɛ la maaw bɛ ɲinɛ fɛn min kɔ ala ye fɛn min latigɛ kan'i yɛrɛ sɛgɛn bamananw ko ten ko jɔni kunnandi n'i k'i to ka dunun mankan mɛn a bɛ siri i kɛrɛ la ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn a kelen ɲuman na an balimaw a bisimila Liba sɛgɛrɛ bɛna ɲini ko sabura kalanba ɲumanw de fɛn ɲumanin b'a yɛrɛ feere agence alimadina a wulila a deliko la hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ a ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na aw b'a fɛ ka taa min hiji la wa aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri saniman in kɔnɔ wa aw b'a fɛ ka kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔna wa aw b'a fɛ ka taa mina musdalifa jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa a y'o ko bɛɛ lajɛlen to agence alimadina mɔ agence alimadina ale b'i sɔnin sigi fɛn min kan san o san hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ agence alimadina ɲina ka bɛn hijiden taata hakɛ mɔ u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la alimadina sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma aw ka se ka hiji faamu wa ni aw sera a kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la alimadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔsen duurunan baaraw kɛ ni o ye k'a dɔn hiji ye alimadina a y'aw hakili to wuli kuma dɔn ka fisa ni i sen ka di ye maa hakɛ min ni olu ka kan ka taa olu dama dɔnnen don

o kɔrɔ a ye sɛbɛn kɛ k'a fɔ ko a bɛ bɔ sɔrɔsiya la laɲini ye fɛn min ye jamanatigi kalata min makɔnɔnen don a fana b'a fɛ k'i kan bɔ kunnafonidilaw ni a sigira ka masala hakilina min bɛ a la mara ta cogo la ani fɛn min kɛmɛ k'u bila k'a fɔ u bɛ sɔrɔsiya bila ka jamanatigiya ko ɲɛɲini kunnafoni lase sɛbɛnw I ye ɲɛfɔli ko la malidenw an kana fara fara an balimaw min y'an ka jamana cɛ finitabaa minnu ni olu minɛnen don bolo la a bɛ san saba ni dɔɔni na bi kiri ma se ka kɛ zenerali amadu aya sanɔgɔ ani a jɛɲɔgɔnw bi bi in na u somaaw wulilen don k'u jɔ kiri ka kɛ wajibi walima u ka maaw bɛ se ka labila cogo min sabu sariya sɔsɔ o baara bɛ senna bi u ka koɲɛ la u tun y'a kanu k'a fɔ u bɛna taama dɔ boloda taama in a bɔra a dɔgɔ kɔrɔ ka da dalilu min kan an balimamuso ninnu bɛ an bolokɔrɔ bi kɛnɛ kan o bɛna ɲɛfɔli ko la insha Allah an balimaw seko ani dɔnko kɛnɛ kan laada la araba o araba an bɛ kulubalikɛ nin bisimila n'o ye karamɔgɔ ye kulubali aa alhamdulilayi fulakɛ ni i filila dɛ aa i y'a ye i filila fulakɛ ni kuma jumɛn b'a la bi i yɛrɛ kɔni i mɛnna nɔnɔ kan dɛ sidibemuso ka nɔnɔ ayi o kɔni e tun t'a fɛ k'a bila yɛrɛ de wa n'i ye hakili jigin la min boli ka taa cogo la ayi kana boli ka taa awɔ i delilen don n'ala sɔnna tɛmɛlen an y'a bila an tun bɛ furu sira kan kɔɲɔmusow ka laada dɔrɔmɛ kelen yɔrɔ an y'a bila yen ni ala sɔnna an b'a ta yen tun ala i kulubali moriba kulubali ale de bɛ nɛgɛ kunna ka kuma bɔ yan ka aw lasɔrɔ aw maa kɛ fan o fan an baden cɛman ani musoman don kibaru dɛbɛn fɛnsɛlen filɛ aw ye foyi tɛ aw ma ka aw bisimila k'aw tulomajɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani ala ɲɛsiranya kan an balimaw aw bisimila

Denw an ka na fara fara silamɛ jama. An balimaw a bisimila kɛnyɛrɛye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ G5 Sahel dɛmɛ ko la n'o ye Mali ani Mauritanie Burkina Niger ani Tchad jɛra ka kɛlɛbolo min sigi sen kan k'a fɔ u bɛna jɛ ka u ka jamanaw lakana o de bɛ wele ko G5 Sahel nafoloko dɛmɛ o hukumu kɔnɔna la Royaume d'Arabie Saoudite o ye a layidu ta k'a fɔ miliyɔn kɛmɛ bɔɲɔgɔnko dolari wari la a bɛna o labila yaasa a kɛlɛbolo bɛ se ka baara kɛ cogo min kunnafoni a dira mali yɛrɛ minisiri n'o bɛ kuma an ka jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ abudulayi jɔpu o ye taama min kɛ ka taa arabi sawudite novanburu kalo tile mugan ani duuru ka na a mugan ani wolonwula la a yɛrɛ tun taara ni mali ka jamanatigi perezidan ibrahim bɔkari keyita ka cikan de ye sawudiya ɲɛmaw olu yɔrɔ la o ci senfɛ ani maa min fana tun bɛ ɲɔgɔn fɛ abudulayi jɔpu o dɔ ye an ka cɛfini tabaw ka minisiri ye ni o ye cɛna kulubali ye ale yɛrɛ sen donna ɲɔgɔnye min kɛra o kɛnɛ kan n'o ye conseil des ministres de la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme ni o ɲɛmaaya bɛ Arabie saoudite bolo minnu bɛ kɛlɛ la bi Yemen jamana kɔnɔ ani arabu jamana wɛrɛw terrorisme ko hukumu kɔnɔ mali minisiriw ka nin taama laɲini tun ye fɛn min ye u ka taa jateminɛw olu kɛ ani ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ se bɛ se ka sɔrɔ cogo min mali ani Arabie saoudite olu ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn dɛmɛ o siratigɛ la nafolo bɛ se ka sɔrɔ cogo min kɛlɛbolo min dilanna mali burkina niger tchad ani moritani ni ɲɔgɔn cɛ k'u b'u yɛrɛ lakana a nafoloko bɛ se ka sabati cogo min o taama senfɛ minisiri abdulayi jɔp a bisimilala saudiya ka minisiri min bɛ kuma u yɛrɛ ni jamana wɛrɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ u ka masakɛ yɛrɛ u ka directeur de cabinet ni o ye mohamed bin salman prince héritier o fana ye minisiri abdulayi jɔp bisimila abdel ahmed al jubeir o y'u ka mm, masakɛ masunama ye olu ye a bisimila vice président du conseil des ministres ani saudiya ka ministre de la défense ahmed al khatib

u ye layidu di k'a fɔ u bɛna dɛmɛ kɛ g5 sahel a bɛ se ka se sɔrɔ cogo min ka lakana sabati nin jamana duuru kɔnɔ miliyɔn kɛmɛ bɔɲɔgɔnko dolar la u bɛna o labila yaasa a baara bɛ se ka kɛ cogo min kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ

l'indépendant o ye a jira k'a fɔ masina mopti mara kɔnɔna la yen jagokɛlaw ko u bannen don wari dɔw la i n'a fɔ kɛmɛ ganan kɛmɛ biyenin kɛmɛ fila biye kɛmɛ naani biye ani waa kelen biye masina sɛrikili a dugudenw bi min na gɛlɛyaba bɛ u da la sanni feere siratigɛ la sabu u ka yɔrɔ jagokɛlaw bannen don ka biye dɔw ka olu minɛ i n'a fɔ kɛmɛ biye kɛmɛ fila biye ni kɛmɛ naani biye ni waa kelen biye i n'a fɔ studio tamani ye a lase cogo min u ka hakilina la nin biye ninnu ko banki minnu bɛ masina mara kɔnɔ ko u tɛ sɔn nin biye ninnu na o tuma olu minnu ye jagokɛlaw ye u fana tɛ nin biye ninnu minɛ n'o ye kɛmɛ biye kɛmɛ fila biye ni kɛmɛ naani biye ni waa kelen biye ye ɔ bankiw bankun ye ka o biye minɛ kun min na sa o kɔni o ɲɛfɔlen tɛ kunnafonilase sɛbɛn kɔnɔ A n'Ala sɔnna ni kibaruya wɛrɛ min sɔrɔla a ko tɔ la o bɛ lase inshallah ne fana ye a jira k'a fɔ Menaka kɔnɔna la ko couvre-feu instauré la Menaka u ye couvre-feu sigi sen kan région yɛrɛ gouverneur ale de ye a couvre-feu sigi sij tɛmɛn ka lasesi la bita kɔ bita ɲɛ min ye bolifɛnw ye k'a daminɛ su nɛgɛ kan ɲɛ mugan na safo waati fo fajiri bolifɛn tɛ boli menaka kɔnɔna na bilen menaka yɛrɛ ɲɛmaaw ka ɲɛfɔli la nin fɛɛrɛ tali dɔwɛrɛ tɛ dankariwalew b'a la ka caya ani sonyɛniw ni mɔgɔ faga menaka kɔnɔna la nin couvre-feu sigili sen kan a bɛna kɛ sababu ye u ka ɲɛfɔli la ka se ka kɔlɔsili ani lakana sabati a ɲɛ kan maaw ni ani u bolofɛnw na an balimaw min bɛ tali kɛ welesebugu la sikaso sira kan ni maa min bɔra bamakɔ k'i kun da sikaso kan kilomɛtɛrɛ damadɔ i bɛ don welesebugu maa min bɛ mɛri kunna ye o ye yaya samake ye a yira k'a fɔ lakanabaliya sifaya dɔ bɛ welesebugu min bɛ maa kamanagan a waleya ninnu bɛ taa ka segin a kumaw sɛbɛkɔrɔ cayalen don nka dɔkun laban in tɛmɛnen o kɔnɔna la a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ marifatigi dɔw u nana marifa jɔ station dɔ la ni o ye taji feerela dɔ ka a ka tile nafolo k'a bɛɛ lajɛlen doni ka taa ni a ye ɲɛɲiniw kɔfɛ a nana dɔn k'a fɔ maa min ye o kɛ bolo dara dɔ kan bolo dara o min kan marifa min tun bɛ o bolo o ye gendarme dɔ ka marifa ye o ko sɛgɛsɛgɛra nka ko wɛrɛ taara bɔ a kɔnɔ min bɛ maa bila ka siga bin hali gendarmew kan n'a y'a sɔrɔ lakanabaliya min bɛ dugu kɔnɔ ni olu ka baara tɛ nka faamuya bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min gabriel cenu ale sera Welesebugu o mɛri Yaya Samake a ye min sɔrɔ ka fɔ a ye to an k'o lamɛn Samake ne ye Welesebugu komini mɛri ye jumadon sufɛ ka dugu jɛ samedi la Welesebugu esansi feerelaba dɔ bɛ yen a ka station dabɔlen don ka sin Welesebugu l'entrée la Tentu ani gendarmerie yɛrɛ man jan kosɛbɛ donc o station in ka feerekɛlaw station esansi feerekɛlaw pɔmpisiw dɔ taara ka taa marifa de jɔ u la sufɛ k'u ka recette journalière minɛ ka taa n'a ye dɔw ko waa bi wolonwula ni kɔ mais an tɛ wari in hakɛya dɔn mais ce qui est sûr u ye marifa de jɔ a la PA de kun don ka wari minɛ a la ka taa n'a ye wari yɛrɛ marifa yɛrɛ jɔra mɔgɔ min na o tigi ko an ma k'a fɔ ale marifa jɔra ale la 23 heures wagati mais an ni commandant de brigade kumanen lieutenant musa sise o y'a yira an na k'a fɔ ale ladɔnniyara ko in na 2h45 wagati donc gendarmerie fana ladɔnniyalen u ma sigi an ka tiɲɛ fɔ u ma sigi u wulila u ye sɛgɛsɛgɛli ni fɛnw daminɛ sɛgɛsɛgɛli ninnu ni boliboliw y'a to u sera ka mɔgɔ fɔlɔ dɔ minɛ mɔgɔ fɔlɔ minɛna marifa min yer'o bolo o marifa de tun ye PA in ye PA min tagara jɔ pompiste in na a marifatigi fana a yera k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ni fɛn bɛɛ y'a yira k'a fɔ welesebugu gendarme dɔ de ta don alors CB yɛrɛ y'a tigi wele o b'a sɔrɔ a bɛ poste de sortie la maana k'a fɔ a ye karisa yali i ka marifa b'i bolo wa a ko CB ma dans un premier temps k'a fɔ k'ale ka marifa b'a bolo wagati kunkurunin a tilara ka weleli kɛ CB wele k'a fɔ ko a k'a ka marifa t'a bolo k'ale ka marifa bɛ tan a bɛ tan kuma lasurunya na a kɔni ye kumakan fɔ kumakan b'a yira k'a fɔ marifa tɛ ale bolo yen nɔ donc ni CB ka cɛsirili tɛ peut-être que a kun tɛna dɔn k'a fɔ hali marifa yɛrɛ ye gendarme ta ye donc o minɛra o cogoya la ale ye mɔgɔ fɔlɔ in minɛnen ye mɔgɔ fila wɛrɛ tɔgɔ fɔ gendarmerie sera ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'i tɛgɛ da mɔgɔ fila min na k'i tɛgɛ da mɔgɔ kelen kan o mɔgɔ filanan min minɛna ni n ma fili ale tɔgɔ kan ka kɛ nci jara ye o nci jara in ye nɛgɛ k'a la k'a bila gendarmerie la a kumakan a kan a ka eh, kantaw ni fɛnw bannen kɔfɛ kɔmi n'i ye welesebugu kasobon jateminɛ k'a lajɛ kɔfɛna in na kasobuladen dɔw y'a ɲini ka boli ka bɔ k'u evade a bɛ fɔ cogoya min na tubabukan na donc pour que k'o bali eh, don nataw la kasobon ɲɛmɔgɔ y'a yira gendarmerie la k'a fɔ n'aw bɛ na ni mɔgɔ ye kaso la aw b'aw jija aw ka na n'a ye tile tɔ ma aw kana na n'a ye su fɛ donc o de y'a to mɔgɔ filanan minɛna nin afɛri in na o gardera gendarmerie la parce que gendarmerie ma tila a ka audition na ka bɛn tile tɔ ma donc u y'a garde u yɛrɛ fɛ yen CB ye min fɔ an ye a ko a tagatɔ ale tagatɔ a da a y'a yira gendarme fila la minnu tun bɛ garde la o don k'a fɔ a ye aw hakili to nin cɛ in na k'ale bɛ bala min na ko 3 heures du matin wagati e, o mɔgɔ kelenw de tilara k'ale wele k'a fɔ a ye ko a ko an tun ye mɔgɔ minɛ k'a boli a bolila ale ma sigi a wulila ka na u ye fɛn minnu dugu kɔnɔ lamɔni daminɛ o don su kelen fo ka taa dugu jɛ fo ka taa dimasi tile bin cɛ ma ye hali sisan cɛ bɛ ka taa donc ci kɔni fɔlen kulukorokaw ye ani bamakɔ gendarmerie direction ni ministère ye k'a fɔ eh, braquage dɔ kɛra welesebugu eh, station dɔ la mais ko gendarme dɔw sen b'a la gendarmerie ma sigi dɛ tiɲɛ ko mahamadu kulukoro groupement ɲɛmɔgɔ wulila ka bɔ kulukoro ka taa welesebugu la a tilenna welesebugu la dimasi don o dimasi don kelen fana a ye kangari gɛlɛn da gendarmerie ɲɛmɔgɔ a n'a ka jama ye a k'a fɔ mɔgɔ min tilara u la n'a m'a minɛ aw bɛɛ b'a aw bɛɛ ta fila ni cɛtigɛ donc u kɔni ye mɔni kɛ ka fɛngɛli kɛ u ɲɛ ma se ka d'a kan mais groupement ɲɛmɔgɔ tagatɔ a y'a yira k'a fɔ min ka marifa yera tiɲɛnikɛlaw bolo ani tiɲɛnikɛla dɔ bolila mɔgɔ fila min bolo ko a ye taa n'u mɔgɔ fila bɛɛ ye camp un na olu fila bɛɛ taara camp un na dimansi don olu fila bɛɛ taara camp un na mɔgɔ saba bɛɛ taara camp camp un na samedi don donc k'a yira gendarmerie ɲɛmɔgɔ la fana k'a fɔ min bolila a y'a ɲini n'a ma ye aw bɛɛ ta fila ni cɛtigɛ donc dimansi don kɛra u y'a ɲini u m'a ye komi ale fana ma ye u ye ntɛnɛn don CB commandant de brigade yɛrɛ wele ka taa n'a ye a bɛ an filɛ don min na i ko bi a yɛrɛ datugunen don camp un na bamakɔ donc situation bɛ nin cogoya de la eh, welesebugu kɔnɔ bi tiɲɛ don waleya min don a waleya ma bɛn mɔgɔw ma hali fitini a ma bɛn mɔgɔw ma hali fitini parce que n'i ye an ka welesebugu population jateminɛ k'a lajɛ c'est une population qui an sigilen tɛ dɔwɛrɛ kan sɛnɛ baganmɔ ani jago n'i welesebugu dugu kɔnɔna yɛrɛ ta k'a lajɛ a jagokɛla de ka ca kosɛbɛ donc n'a fɔra ko nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw bɛ kɛ diɲɛ don o don parce que an bɛ kalo duuru kalo wɔɔrɔ bɔ bi foyi tɛ kɛ welesebugu la ala ye diɲɛ don o don dugu jɛ i b'a mɛn k'a fɔ u ye dɔ ka moto minɛ a la u bɛ u ye bitigi dɔ da kari u bɛ u ye sira da dɔ ɲɛ dugu dɔ ni dugu dɔ cɛ u bɛ u ye misi bagan misi wɛrɛ dɔ misiw gɛngɛn ka taa n'a ye u bɛ u ye misi dɔw bɔ wɛrɛ kɔnɔ k'u faga yɔrɔ dɔ la k'u sogo don mɔbili kɔnɔ ka taa o kɔni an bɛ kalo duuru kalo wɔɔrɔ bɔ bi ala ye diɲɛ don o don dan an tulo bɛ don o ɲɔgɔnna kunnafoniw na donc n'o bɛ kɛ forcement mɔgɔw dusukun bɛ kasi donc o de y'a to Welesebugu population furadama ye a yira k'a fɔ anw ka sonyani banbali ko finitigiw b'a jukɔrɔ n b'a dɔn fana o sɛmɛntiyara o don a ta fan fɛ aw minnu ye eh, fanga fɔlɔfɔlɔ n'o ye eh, mɛri ye aw ka jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye nin wulikajɔ na wulikajɔ jumɛn eh, ka bɛn ni lakana sabatili ye welesebugu mara kɔnɔ bɔn ka bɛn ni lakana sabatili ye an ye réunion sécuritaire damadɔ yɛrɛ kɛ an ye réunion sécuritaire damadɔ kɛ an ni donsow ye réunion damadama kɛ an yɛrɛ ni gendarmerie an bɛ sigi an bɛ kuma moyenba tɛ mɛri ye mais an n'an ka moyɛni fitinin fana kɔfɛ de temps en temps anw bɛ carburant di u ma n y'a fɔ wagati bɛɛ tɛ an n'an ka moyen fitinin anw bɛ carburant d'u ma tuma kelen kelenw fɛ o ye dɛmɛ de ye ka ɲɛsin u ma parce que u bɛ yan nɔ baara min na u bɛ anw ka lakana de u bɛ ka anw ka lakana de sabati donc anw seko n'an damayira ye fɛn o fɛn ye k'u senkɔrɔma don dɔw la an b'o kɛ o ye an jɔyɔrɔ ye sinon n'i ye décentralisation ta k'a lajɛ jamana ye i bolo bɔ fɛn minnu kɔrɔ ka di collectivitéw ma n'o ye transfert de compétence ye i b'a ye k'a fɔ sécurité tɛ o la jamana y'i bolo bɔ fɛn minnu kɔrɔ ka di collectivitéw ma o ye hydraulique santé ani éducation ye sécurité ma transféré an ma fɔlɔ mais o bɛɛ n'a ta an jɔyɔrɔ fitinin min bɛ yen seko fitinin min b'an ye an bɛ to k'o kɛ u ye ee o moyen nin yɛrɛ dili fana ka bɔ yen ee kunnafoni ko fana nasira la an ye réunion kɛ mɔgɔ yɔrɔ wagati caman hali an ka ntɛnɛn tɛmɛnen an bɛ restitution publique la an y'an profité k'a fɔ mɔgɔw ye parce que mɔgɔ bɔra dugu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ka na o la an y'a jira mɔgɔw la k'a fɔ gendarmerie n'i ye gendarme ba kelen bila an ka dugu la yan bi o tɛ sécurité la o tɛ an lakana gendarme ba kelen ɲɛ tɛ se ka kɛ commune dugu dugu bi naani naani fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ donc u mago bɛ fɛn min na o ye kunnafoni ye n'an ye siganamɔgɔ ye yɔrɔ la n'an ye siganamɔgɔ ye dugu ni dugu cɛ an ka kuma eh, fanga tigilamɔgɔw fɛ an ka kunnafoni da u tulo kan an k'an sigi k'u lajɛ u bɛna o minɛ minɛ cogo min na o de b'u ka baara nɔgɔya u bolo an furadama bɛ o fana de ɲini an ka population fɛ foli ni waleɲumandɔn d'abord ka ɲɛsin an ka lakana sabatibagaw ka ɲɛmɔgɔw ma n'o ye gendarmerie ɲɛmɔgɔbaw ye maloyala ko don a k'a fɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka anw lakana k'olu sen bɛ nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw la mais gendarmerie ladɔnniyalen anw ta in na an tɛ se k'u fitiriwaleya dɛ u m'a minɛ daga girin da la dɛ u m'a minɛ u bolo kɔfɛ fefefewu gendarme ɲɛmɔgɔ n'o ye welesebugu gendarme ɲɛmɔgɔ ye ani gendarme saba wɛrɛ u y'o saba bɛɛ minɛ ka t'o datugu o kɔrɔ ye ko waleya don waleya min ye u yɛrɛ fana tɔɔrɔ u t'a fɛ min yɛrɛ fana ɲɔgɔnna ka kɛ bilen gendarmerie kɔnɔ donc an b'u fo o la fɔlɔ parce que n'i y'a ye mɔgɔ calména fɛn ma bɔ a la o bɛɛ bɔra olu fana ye o fura ko in minɛ ni ba min ye o fana bɔra o la donc an b'an profité olu fɛ k'a yira population na k'a fɔ an ka to fanga kɔ an ka da sariya la tiɲɛni kɛra a tɛ se ka segin kɛbaliya la bilen mais bamananw ko ko ko dɔ fana bɛna ni ko dɔ ka jugu mais a fana ka fisa bi an y'a dɔn k'a fɔ gendarmerie ɲɛmɔgɔ ŋaniya b'u kɔnɔ ka ɲɛsin lakana sabatili ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin tiɲɛnikɛla minnu bɛ finitigiw wɛrɛ u yɛrɛ damaw cɛ la n'o ye finitigiw ye ka ɲɛsin o ma u ye mɔgɔ naani minɛ anw ka gendarme na ka t'o datugu an y'o jira u la sa donc an b'a jira population na k'a fɔ mɔgɔw ka sabali mɔgɔw k'u bolo da u dusu la an k'an sigi an ka da gendarmerie ɲɛmɔgɔ la an k'an sigi an ka da jamana ɲɛmɔgɔ la an k'an sigi an ka da kiritigɛlaw la u bɛna nin ko in minɛ minɛ cogo min na a minɛcogo fɔlɔ kɔni bɛ kɛnɛ kan an ɲɛnɛ cogoya min na an hakili b'a la u sɛbɛ don donc an b'a ɲini ala fɛ halisa u k'a minɛ ni barika ye u ka ko in minɛ ni barika ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen mais mɔgɔw ka sabali an ka to sariya kɔ an ka da ɲɔgɔn na e, ka faamaw lajɛ an balimaw nin tun ye yaya samake ye welesebugu o mɛri don an b'a jigiya ka fɔ faamuya sɔrɔla kunnafoni na an bɛ segin ka na bamakɔ hôpital gabriel toure kunnafoni bɛ yen bi min kan ka jamanaden bɛɛ lajɛlen dusu kasi scanner kelen min bɛ gabriel toure la nin ɲɔgɔn na dɔgɔtɔrɔsoba scanner kelen pew de bɛ yen o scanner kelen pewu min bɛ yen, o tiɲɛnen don bi y'a kalo saba ye, hali bi o ma se ka dilan Malinet bɛ ka a ɲɛfɔ cogo min, ni scanner dun tɛ dɔgɔtɔrɔso la, o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ maaw kɔni furakɛli a ɲɛ kan, bana ɲɛɲinini k'a sidɔn a ɲɛ kan, k'a dɔn mun yɛrɛ de bɛ banabaatɔ la. arajo tigilamaaw bɛ o baara min kɛ o tɛ se ka sabati cogo si de la o kɔrɔ ye di fura caman na kɛ maa dɔ la min tɛ bana fura ye a na caman ka laharataa teliya ala k'an kisi a ma k'an n'a cɛ janya gabriel ture dɔgɔtɔrɔso sabanan don n'o ye établissement de référence ye nin ɲɔgɔn na dɔgɔtɔrɔsoba bamakɔ yan kabi septembre kalo tile wolonfila olu ka scanner o tiɲɛnen don jamana faamaw mago t'a la u t'a fɛ k'a kuma mɛn u tulo la nin ye dusukasiba de ye bi malidenw ma faratiba don maaw ka kɛnɛya ni maaw yɛrɛ ni ma scanner de bɛ kungolo sɛgɛsɛgɛ ni maa minnu ka dimi bɛ kungolo yanfan na scanner de bɛ fogofogow ni dusukun o yɔrɔw jateminɛ ka kɔnɔbaraw ka olu jateminɛ hali kolo ni bana ɲɛɲinini kan ka sin o ma scanner de bɛ nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ a bɛ a ɲini k'a sidɔn n'a y'a sɔrɔ kɔlɔlɔ bɛ farikolo fan min fɛ arajo kɔrɔ minnu bɛ yen minnu tɛ se ka o ye k'o lasa ka ɲɛ scanner de bɛ o baara kɛ ani échographie Scanner de bɛ kɛ sababu ye ka bana ɲɛɲini ka a yɔrɔ dɔn farikolo la microbe bɛ yɔrɔ min tigitigi walima n'a y'a sɔrɔ joli bɔnnen don farikolo kɔnɔna fan min fɛ walima n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ min funu bɛ walima ni kuru bɛ yɔrɔ min kɔnɔ ka se k'o sidɔn k'o lasa walima min ye farikolo yɛrɛ kɔnɔna kɛri bɛ dan yan dusukun bɛ dan yan fogofogo bɛ dan yan k'a ja ye k'a lasa ka ɲɛ pour que ka o pereperelatigɛ ka baara nɔgɔya dɔgɔtɔrɔ ma o b'a yira k'a fɔ scanner ye wajibi de ye furakɛli hukumu kɔnɔna la kabi o scanner kelen pewu min bɛ Gabriel Toure la ni o tiɲɛna a dusukasi ni a kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen ye a tɔɔrɔ ye i ɲɛ na Gabriel Toure la maa o maa bɛ furakɛ yen Gabriel Toure yɛrɛ kɛ bɛ ka degunba de sɔrɔ bi scanner tiɲɛniko la sabula min ye u ka sɔrɔ a caman bɛ yen min bɛ bɔ nin scanner kelen na min bɛ Gabriel Toure la Jime Kante ka ɲɛfɔli la ni o ye comité syndical maa dɔ ye ɲani fɛɛrɛ ka sigi sen kan faamaw ka tila yɛrɛsagokɛ la faamaw ka tila nbɛndiya la k'a fɔ ko nin scanner kelen pewu min bɛ dɔgɔtɔrɔso la maliden bayirika bɛ furakɛ min sababu la ɲani u ka tila yɛrɛsagokɛ la ka ɲɛsin o dilanni ma banabaatɔw olu kɔni bɛ to ni u ka dimi ye an'u ka dusukasi ye ka sigi ka makɔnɔni kɛ ni maa min ko i tɛ sa joona fɛ fo ni i kun da clinique privew kan a dɔ la dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔw caman yɛrɛ kɛ bɛ ka min dayɛlɛ u bɛ banabaatɔw sɛnsɛn ka se ni o ye prive la n'o se tɛ maa min ye fo ni ala farala maa min kan laɲini ye fɛn min ye ani maaw ka daden n'i y'a ye nin ko yɛrɛ a sera nin yɔrɔ la o kuma min ye daden yɛrɛ min bɛ yen nin ko kunna mankan tɛ ka bɔ a la foyi tɛ ka bɔ a la maa bɛ ɲininkali kɛ i yɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ kiliniki privew yɛrɛ ka nin marisew sɔrɔ ka se ka taa ni banabaatɔ bɛɛ lajɛlen ye k'o nafolo minɛ fanga yɛrɛ ta tiɲɛnen ka to ten a kuma tɛ fɔ maa yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ a ŋaniya de tɛ o ye kunnafoni

silamɛ jamana don kɛmɛ sara o kɛmɛ sara la ko silamɛ ye bi kɔnɔntɔn ni duuru ye dɔw yɛrɛ bɛ jate bɔ fo sanfɛ fɛn min tɛ kɛ kafiri jamana kɔnɔ kafiri jamana maracogo mana ɲɛ ni silamɛ jamana ye hinɛ mana bonya kafiri jamana yɛrɛ kɔnɔ ni silamɛ jamana ye mɔgɔ kan ka ɲininkali kɛ i yɛrɛ la silamɛya sugu min bɛ o jamana kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso mali ka yɛrɛmahɔrɔnya depuis 1960 hôpital i n'a fɔ Point G i n'a fɔ Gabriel Toure scanner kelen kalo saba o bɛ tiɲɛ da tɛ maga kuma na kalo saba 3 mois et puis ce n'est pas notre affaire an ka problème tɛ 3 mois pour que seulement kɛnyɛrɛye bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔw mago t'a la fanga mago t'a la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o y'u kungo de ye nka banabaatɔw ni banabaatɔ somɔgɔw ani jamanadenw fana sigira ka nin ko lajɛ ten foyi tɛ b'o la maa si tɔɔrɔlen tɛ maa si tɛ mankan kɛ a ko la banabaatɔw bilalen bɛ yen ten ni min bɛ balo o bɛ balo ni min bɛ sa o bɛ sa lagosi dan don an balimaw min bɛ tali kɛ an ka jamana cɛfini tabaw la u ka kunkanko kibaruya kununko an tun bɛ garde national kan kɔnɔ seremoni dɔ tun bɛ yen u ka jalatigiba n'o ye musa jawara ye a ye gudɔrɔn dɔw dilan ani gardikan ɲɛgɛnw ani ka forazi kɛ ji bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min nin bɛɛ lajɛlen tun ye gɛlɛya ye garidikan kɔnɔna la ni ala ye sini jira an na insa ala an bɛna a seereyaw lase aw tulo kan nka aw hakili b'a la kabi novanburu kalo 2013 an ka jamana cɛfini taba dɔw minɛna olu bɛ bolo la u minɛna maa min fɛ a waati o ye min ye jamana kiri tigilamaw ye ka o ko sɛgɛsɛgɛli di juge d'instruction ma Yaya Karambe o ye a ka baara kɛ ka tila o kɔfɛ kiriw u bolodara nka kiriw olu ma se ka kɛ o kiri kɛbaliya nana mɔnɔbɔ ka se fo san saba la sariya dun bɛ a yira k'a fɔ maa mana minɛ i bolo san saba a tɛ kiri a tɛ foyi a ni bilali de ka kan fɔlɔ ni kiri bɛ kɛ kɔfɛ o bɛ se ka boloda avoka wulila ka jɔ a waati i n'a fɔ mɛtiri cɛsolo konare u y'a ɲini u ka maaw ka bila liberté provisoire la nka u ye kiri dɔ haraba haraba sikaso a waati kɔnɔna la anw yɛrɛ ye taakasegin saba kɛ sikaso a waati o kiri labanna ka sonsoro ɲani kalo saba cɛ bonyayanko cɛ o kalo saba tɛmɛna ka kalo saba wɛrɛ da o kan n'an t'a ɲini ka an kun da san kelen kan bi kiri ma se ka dayɛlɛ fanga de sirannen bɛ ko dɔ ɲɛ sa wa maa minnu minɛna dalilu de tɛ yen sa wa nin ko in yɛrɛ balankun ye fɛn jumɛn ye o si dɔnnen tɛ faamaw ni kiritigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ nka bi bi in na fɛn kelen jɛyalen don maa minnu minɛnen bɛ bolo la bi sariya sɔsɔ kan san saba n tɛ kiri n tɛ bila minɛkun yɛrɛ tɛ ka fɔ ɲɛna jɔnjɔn na a dɔw bɛ degun ni tɔɔrɔ sugu bɛɛ kɔnɔ kaso la dɔw yɛrɛ fatura minɛcogo jugu o sababu la u somɔgɔw ka taa se wulikajɔ kɛbaaw kan n'o dɔ ye kunnafonidilaw ye n'o dɔ ye politikimaw ani akitivisitiw ye ka fara u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan u y'a ye k'a fɔ bi bi in na jamana mago tɛ nin na sariya min bɛ boli an bɛɛ lajɛlen kan o y'a fɔ fɔ cogo min a ka waleya o cogo la o tuma ninnu ka bila u ka taa u ka so ni kiri dɔgɔdara don min fanga fɛ k'a kɛra u fɛlɛko ye u bɛ se ka kiri kɛ o wulikajɔ ni samasamani bɛ sen na laɲini yɛrɛ tun kɛra kiritigɛlamɔgɔw fɛ u ka bila fɔlɔ ni kiri tɛ kɛ nka u y'a jira k'a fɔ ko jɛn tɛ kɛ ni o ye o sɛbɛn min donna kiritigɛlamɔgɔw ye o sɛbɛn lafili o kama min ye finitigi ninnu somaw ye amadu aya sanogo ka fara a jɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen kan u y'a ɲini k'a fɔ u bɛ taama taama laɲini ye min ye k'u ka dusukasi jira laɲini ye fɛn min fana ye k'a jira diɲɛ na k'a fɔ u somaw bɛ tɔɲɔ bolo de kan u tɛ sariya ka bolo kan bilen sabu sariya ye fɛn min fɔ o dan sagonna kabi tuma jan nka o taama min tun bolodara a bɔra a dɔgɔ kɔrɔ ka da fɛn min kan maaw ye a kanu ka faamuya sɔrɔ a la o kama min ye finitigi ninnu u somaw o bɛ an bolo kɔrɔ madame konare i bisimila kunnafoni kɛnɛ kan waaleykum salam madame danbele i bisimila nba ɔ ɛɛ madame konare an ye aw bisimila bi an bɛ aw fo an ka wele jaabi la mhm. eh, an bɛ kuma daminɛ ni min ye fɔlɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ i n'a fɔ bi muso cɛ ka minɛ san saba a ma furu sa a ma minɛnw ta ka taa u ka so hali bi a bɛ kɛlɛ la ko cɛ ka bila an bɛ fɔlɔ ka o foli kɛ aw ye fɔlɔ nɔntɛ ni kow cogoya wɛrɛ don ɲankuma cɛsiri yɛrɛ bɛ sen na u bɛ se ka dɔ kɛ ye cogo min musow ka fɛɛrɛw ka yaalaw ma nka aw ye a jira k'a fɔ aw ka du ani aw ka furu o ka bon aw bolo an b'o foli lasegin aw ma taama min aw tun y'a boloda an b'a fɛ i ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna i bisimila bisimilahi rahmani rahim o diyara n ye an b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ala ka an sira hɛrɛ la ala k'an tilen hɛrɛ la i ye ɲininkali min kɛ kun na n'o ye an ka tagama ko a bɔli a ma bon yanni an ka wuli ka tagama kɛ an tun ye kunnafo de di kɛ mali kɔnɔ ani mali kɔkan an bɛ degun min kɔnɔ n'o ye nin bérets verts ko ni bérets rouges ko ye ka ɲɛfɔli kɛ donc an sera faamaw fana ma an y'u bɛɛ ka da an kan ka se fɛn fɛn ma an y'u bɛɛ ka da gosi donc u y'a jira an na k'a fɔ ani mɔgɔ minnu b'a fɛ k'an dɛmɛ nin ko la n'o ye silamɛ diinɛ mɔgɔw b'o la an ka chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw b'o la donc olu y'a jira an na k'a fɔ an ye wagati min boloda n'an ko an bɛ tagama k'a la n'o ye le huit ye an k'a bɔ a ma don a sonsori dɔɔni ka dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn d'u ma pour que u yɛrɛ dama bɛ se ka kuma parce que halisa Mali ye silamɛ jamana ye hinɛ jamana don kelenya jamana don donc olu bolo a ma tiɲɛ fɔlɔ u bɛ se ka kuma u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka se sanfɛ mɔgɔw ma n'o ye Ala ye jamana kalifa an ka faama minnu na u ka kuma nin ko in bɛ se ka ɲɔngiri cogo min na an bɛɛ ye maliden donc fɔkabɛn ka se ka k'a la donc ni ɲɛ ma sɔrɔ o la donc an bɛ tagama an ye don wɛrɛ boloda n'o ye le quinze ye an bɛ tagama o la donc an tɛ se ka ban mɔgɔw ka kuma kama an dɛmɛbagaw ka kuma kama o de kama an ye tagama in bɔ a ma ka le quinze makɔnɔ ɔ madame danbeb i bisimila i bɔra ka eh, madame konare ka kuma mɛn sisan taama bɔli ko la dɔgɔkɔrɔ mhm. i bɛ se ka mun da nin kuma kan yanni k'o jaabi n b'aw fo fɔlɔ mhm. n bɛ fɔlɔ ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ mɔgɔ ni tora nin ko in na mhm. ala ka hinɛ u bɛɛ la ne ye madame tangara awa kamara kapitɛni isa tangara o furumuso ye ne ah, ne filila awɔ madame tangara kosɛbɛ n bɛ se ka mun fara madame konare ka kuma kan o tɛ dɔwɛrɛ ye an ye wuli ka jɔ in boloda an y'a fɔlɔ ni mun ye o kɛra ka information di mɔgɔw ma dossier in yɛrɛ ko la fɔlɔ o bɔlen kɔfɛ an taara o kun cɛ ni conférence de presse ye o kɛra maison de la presse la an ye aw ka kunnafonidila caman wele o la u bɛɛ taara o la an ye kunnafonidiw kɛ Donc activitéw kɔnɔna na marche de tun dɔgɔdalen b'an bolo le décembre an tun ye le ta parce que o ye u bɔlen sikaso o san kelen o de ye décembre ye an tun y'o de ta an bɛna tagama kɛ ka o don na mais an wulila ka se an ka wulikajɔ ninnu kɔnɔna na an wulila ka se an ka jamana mɔgɔba caman ma an taara kuma ɲɛfɔ olu ɲɛ na olu ko k'o tɛ baasi ye ko mais k'u b'a ɲinin an fɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ an bɛ se ka taama in sonsori fɔlɔ pour que u yɛrɛ dama u ka sigi ka fɔ ka ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye a ko la ko n'an bɛ se k'u makɔnɔ dɔɔnin an k'o tɛ problème ye parce que mali ye i n'a fɔ fifi y'a fɔ cogo min na mali ye silamɛ jamana ye an ka mɔgɔbaw de don u ni bonya ka kan an y'a to ta la mɛ o marisi bɔlen a ma dɔnku an ye le huit ta an m'a bila pewu mɛ an ka avocat an cɛw ka avocatw olu bɛna na point de presse kɛ o desanburu in na arajo damadɔ talen b'an fɛ olu bɛna kɔnfɛransi kɛ ka ɲɛsin dossier in ma minnu b'a ko la an tun ye taamako kibaruya mɛn taama cogoya sugu dɔw bɛ an balakaw bolo farafinna masaw bɛɛ bɛ siran taama cogoya min ɲɛ n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ o yɛrɛ de tun bolodalen don tigitigi o de bolodalen tun don an bolo tigitigi o de tun bolodalen b'an bolo dɛ anw y'o de fɔ k'an bɛ fini bila ka taama mɛ mɔgɔ y'a ɲinin an fɛ ko vraiment mali ye silamɛ jamana ye an kan'o kɛ an k'o bɔ a la ɔ pour le moment kɔni an y'o bɔ a la fɔlɔ fɔlɔ de an y'o bɔ a la fɔlɔ madamu konare nin bɛ muso kɔni ka fini bila ka taama a bɛ kɔnɔnafili de kofɔ a bɛ dusukasi de kofɔ ko min n'a tɛmɛna hakili kan a tɛmɛna dan kan a b'o de kofɔ ɛɛ maa tɔɲɔnen ka danga jamana bɛ siran a ko ɲɛ yala aw jigi dalen b'a kan k'a fɔ faamaw bɛna u tulo don aw ka kumaw kɔrɔ wa ah bɔn depi an y'a daminɛ kɔni an bɛ se k'a fɔ u m'u tulo don an ka kuma kɔrɔ parce que n'u tun y'u tulo don an ka kuma kɔrɔ hali refi min kɛra san'u ka liberté provisoire d'u ma o tun tɛ kɛ bɔn komi an y'a fɔ cogo min na an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kɔnɔ fo dɔgɔkun kelen ka tɛmɛ a ye madamu tangara y'a fɔ cogo min na fini bila ko in a bɛ dépend u bɛna réponse min de d'an ma ni o réponse ma ɲɛ fini bilali kɔni an y'a sonsori de dɔnku a ma bila pe pewu komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mɔgɔ tɔɲɔni o de bɛ na ni fini bilali ye a ko diyanye tɛ dusukasi ni kɔnɔnafili don justement aw yɛrɛ cɛw minɛ ni sisan cɛ aw aw bɛ lahala jumɛn na an denw aa an tɛ an bɛ se k'a fɔ an tɛ lahala ɲuman na Ala ta kɔni ye min ye unhun e dutigi bɔlen a ka du kɔnɔ unhun san kelen san fila fo san naani an bɛ ka don a san duurunan na unhun donw tɛmɛna yan nɔ unhun i ka mɔgɔ bɛ minɛ a bɛ f'i ɲɛna ko a bɛ joyila unhun i bɛ soli ka wuli i bɛ denw labɛn i bɛ se joyila a bɛ fɔ k'a tɛ yen nɔ unhun ko u taara n'a ye marakala de unhun o bɛɛ tɛmɛna o kɛra ɔ n'u banana furakɛlibaga tɛ sɔrɔ k'u furakɛ mɔgɔ fila ni tora a ko la yɔrɔ kɔni o tɛ lahala ɲuman ye kosɛbɛ kosɛbɛ ɔn n t'a dɔn sariya ye fɛn min fɔ ka ɲɛ bila san saba maa tɛ minɛ a tɛ kiri ka tɛmɛ o kan u tɛ ka sɔn hali bi ka ninnu bila fɔlɔ yanni kiri waati cɛ kun jumɛn b'u bolo ka fɔ aw ye yala faamaw yɛrɛ tɛ ka kuma aw fɛ a ko la yɛrɛ u ma kun kelen foyi fɔ a la kɔsa in na ta kɔni kun kelen a ma fɔ a la a fɔra ko an ye min mɛn an yɛrɛ bɔra ministre de la justice fɛ yen nɔ don min na anw bɔra yen nɔ 20h05 ko 21h a démissionnera a ye min fɔ an ɲɛna a ko an ma ko résultat dɔw nana ko bon ko o se o kɔrɔ tɛ ko jugement bɛ kɛ ko ni a conclusion bɛɛ nana k'ale b'a di procureur ma donc ni labɛn min ka kan ka sabati ɔ o don yɛrɛ bɛ ale démissionnera mɔgɔ bɛ ɲɛ da o ko tɔ la tuguni yala minisiri kura min sigira sisan a bɛ n'a fɔ kow de bɛna segin kɔ sisan kumaɲɔgɔnya la o fana bɛn'a fɔ ko n natɔ la don n tun tɛ fɛn kalama aw bɛ kankari jumɛn da ye bon nin refrain i filɛ ka nin min fɔ bɛɛ ye nin refrain in fɔ n t'a kalama n t'a kalama n t'a kalama donc halisa a nana ka min to yen nɔ an b'a fɛ a k'a ta o tabolo la a k'a ta o yɔrɔ la o fana man'i sigi k'a t'a kalama i y'a fɔ cogo min na baara bɛ a ye waati di an k'a ɲɛɲini fɔlɔ a ye waati di ale bɛ segin fo 2013 la sisan donc o temps tɛ yen tuguni an tɛ se k'o makɔnɔ tuguni an kɔni dɔgɔkun kelen min an y'a di an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma an dan y'o ye ɔ ɛɛ madame tangara mhm. ɛɛ i ka hakilina ye jumɛn ye nin kan n ka hakilina ye nin ye mun ka ɲa nin mhm. o tɛ dɔwɛrɛ ye o mhm. komi u yɛrɛ ko ko an bɛ sariya jamana de kɔnɔ ko mali mali ye sariya jamana de ko mɔgɔ si tɛ sariya ni san cɛ o de y'a to nin y'a san naani an ma wuli an ma fɛn kɛ an tora sariya de kɔ mais anw ɲɛ b'a la ni sariya ko de don sisan tɛ se k'a sɔrɔ ninnu ka jugement ma kɛ o mun de la jugement in balannen don k'o ɲɛfɔ anw ɲɛna kɛ

anw tɛ se k'a faamu fana an y'a ye transition na bérets rouges minɛna u minɛna ko liberté provisoire dir'u ma u bɛɛ bilala bi bi in na u kelen tɛ min bɛ kaso la et puis n'i y'an ka dossier in ta k'a lajɛ haya n'a ka mɔgɔw dɔrɔn de bɛ kaso la bérets rouges ma minɛ o ye kiri jumɛn ye an m'o faamu parce que n'a fɔra ko ka mɔgɔ juger marifatigi fila de kɛlɛla béret rouge ni béret vert mɔgɔ sara côté fila bɛɛ la a ye côté kelen minɛ a y'o datugu côté kelen dɔ in olu bɛ kɛnɛ ma olu bɛ ka jala sɔrɔ olu b'u ka fɛnw bɛɛ la bi mais haya n'a tɔɲɔgɔn de bɛ kaso la mais n'a y'u minɛ a b'u juger dɛ aw m'u juger a fɔra ko ka liberté provisoire d'u ma yanni kiri ka kɛ fana a ko k'o tɛ se ka ɲɛnabɔ vraiment an kɔni an kɔnɔ gannen don koyi an t'a dɔn an bɛ mun yɛrɛ kɛ bilen finalement là waati dɔw la sabali kuma ni fɛn caman tun fɔra maaw yɛrɛ tun nisɔndiyara waati la k'a fɔ ko bɛn kɛra Jɔnkunda tun ye fan fila bɛɛ wele u y'u bolo di ɲɔgɔn ma o kɔfɛ u taara ko yuguba tuguni yala bi bi na eh, maa ta siran n'a y'a sɔrɔ fanga fana ka jatigɛ kun ye ni ninnu labilala fan wɛrɛ mɔgɔw fana kana na wuli k'u jɔ k'olu fana ka mɔgɔw sara mankan ka wuli jamana kɔnɔ bon an tɛ se k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka siran o ɲɛ mun na an tɛ se k'o dɔn parce que saya kɛra côté fila bɛɛ la. Unhun. O kɛra. Bere rouge minɛna olu bilala mun na? Unhun. Aya fana minɛna. Anw anw yɛrɛ m'a fɔ ko k'u bila, an ko k'u ka kiri kɛ. Unhun. Mun de la kiri tɛ se ka kɛ? Unhun. U ka kiri kɛ ni min nɔ b'a la, i bɛ ɲangi o. Kosɛbɛ. Mɔgɔ si tɛ sariya nin sanfɛ i n'a f'u y'a fɔ cogo mais kiri tɛ kɛ, i tɛ bila, fɛn tɛ f'i ɲɛna. Unhun. u ka kiri kɛ bani n'u ye kiri kɛ sisan ni min ye min kɛ o bɛ fɔ voilà sinon n'i ko réconciliation ne fɛ réconciliation tɛ se ka kɛ nin cogo la mhm. n'i ko réconciliation réconciliation bɛ daminɛ sɔrɔsiw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ i ko bere rouge i ko bere vert a bɛɛ de ye kelen ye o mhm. bere rouge ni ne yɛrɛ fɛ bere rouge ni bere vert ko tɛ nin na o mhm. o bɛɛ de ye kelen ye bere rouge ni bere vert a bɛɛ de ye kelen ye n'i taara fɔrɔn na bere rouge tɛ fɔ yen bere vert tɛ fɔ yen o bɛɛ de bɛ tenue o bɛɛ de bɛ bere kelen ta armée de bɛ yen armée de bɛ yen voilà k'an ka Mali kunmabɔ bere ko tɛ yen donc u kɔni ye nin ne yɛrɛ fɛ dɛ u ye dossier in ta k'a kɛ bere rouge ko ni bere vert ko sinon o tɛ o sɔrɔsiw u bɛɛ de don u bɛɛ de kelen ye madame Konare n bɛ se ka min fara madame Tangara ta kan nin affaire nin filɛ ce n'est pas une affaire de mais plutôt politique kiri ko tɛ politigi don ahɔn kiri ko tɛ nin ye politigi ko de ye donc sinon ni fanga ko tun don sisan y'a sɔrɔ a ɲɛnabɔra mais min na i ye yɔrɔ min fɔ ko est-ce que u tɛ ka siran mɔgɔ tɔ ninnu fana kana wuli siran tɛ o yɔrɔ la dɛ siran bɛ fan wɛrɛ de fɛ mais n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi a' sababu ɲuman bi minnu filɛ nin fanga la bi ni sɔrɔsi ninnu olu de nin filɛ fo ka se bi tapis rouge bɛ ka fɛnsɛ olu ye olu bɛ pankurun kɔnɔ don o don fanga an ka finitigiw bɛ k'olu garidi bi olu bɛ da ka sunɔgɔ ko dɔ de bɛ k'u lakana e bɛ se ka i ka jamana lakanabagaw k'olu to kɛlɛ kɔnɔna na gɛlɛya kɔnɔna na olu bɛ ɲɔgɔn farafara la k'i b'i da ka sunɔgɔ don o don réconciliation kuma bɛ fɔ la mais réconciliation est-ce que a ma dabɔ rebɛliw kama mm. ne ma da a la ni anw ta b'a la dɛ a ka ka jate a y'a lajɛ dɔrɔn mm-hmm. Radisson filɛ nin mm-hmm. a bɛ ka garidi jɔn b'a kɔnɔ rebɛliw tɛ an b'a kalama mm-hmm. mais ko an ka finitigiw de bɛ k'olu fana garidi finalement an yɛrɛ tɛ ka foyi faamu an jigi bɛ ka misɛnya mali ko la quoi mais an ka jamana ɲɛmɔgɔ k'a lajɛ halisa n'i y'i ka wulujugu faga dɔ ta b'i kin dɛ siga t'a la an bɛ ka taa taabolo min fɛ u k'a lajɛ a ma tiɲɛ halisa Unhun, minɛn da jɛngɛnnen don mais a ma bɔn kosɛbɛ u ka sabali Unhun. ɔ ɛɛ, an bɛ yanni an ka bɔ ɛɛ, kuma kɔnɔ sisan n'a y'a sɔrɔ welekan b'i bolo ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma parce que ni sariya ko kɔni don sariya ye min fɔ diɲɛ bɛɛ san saba maa minɛna a tɛ kiri a bɛ bila fɔlɔ de sariya jɛlen don o ko la nka jamana in bɛ dakun min kan sisan ni kibaruya ma di kuma dɔw la maaw tɛ faamuyali kɛ dɔw ɲɛna ko aw yɛrɛ ŋaniya ye ko kiri de kana kɛ aw siran bɛ kiri ɲɛ an m'a fɔ maa si ye kiri kana kɛ aw ko kiri yɛrɛ de ka kɛ nka ninnu minɛ bɛ san saba ani kɔ kiri tɛ kɛ o tuma ni kiri tɛ kɛ u ka bila fɔlɔ ni kiri labɛnna don min kiri ka se ka kɛ mun b'i bolo ka fɔ jamanadenw ye ani ka ɲɛsin jamana faamaw ma kɔrɔfɔ labanw na ayiwa ne b'a fɔ jamanadenw ɲɛna n bɛ n sinsin a kan an m'a fɔ u k'an cɛw bila dɛ an k'o de ka jugement kɛ nous exigeons le jugement an y'o de fɔ n'o tɛ se ka kɛ qu'on les libère an y'a fɔ ten de bon comme u ko k'a fila si tɛ se ka kɛ donc olu dun olu de bɛ sariya sanfɛ bi an bɛ wele bila jamanaden bɛɛ ma malien bɛɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛna an ka mali dila ko français tɛn'a dila ameriki tɛn'a dila chinois tɛn'a dila an malidenw yɛrɛ dama de b'a dila nin ye bɛɛ kunko de bɛɛ ka wuli k'an dɛmɛ an ka kɛlɛ in na u k'an dɛmɛ an cɛw ka bɔ n'u tɛ se ka bɔ jugement ka kɛ comme a fɔra cogo min na an y'o de fɔ ni min nɔ b'a la i bɛ ɲangi mais ni min nɔ t'a la o ka taa a ka so sa a ka denbaya kɔrɔ et puis finitigi bɛɛ ka kɛ kelen ye ɛ béret rouge minɛna olu ma tɛmɛ six mois kan ɛ bi jalaw bɛ ka d'olu ma a bɛ ka kɛ an bɛɛ ɲɛna yan nɔ ɛ mais fanga yɛrɛ tɛ k'a ka armée diviser fɔlɔ wa. mais armée nin tilali man kan ni e ye armée tila donc e yɛrɛ de ye fasodenjugu ye e min kan ka jamana lakana e bɛ k'olu fara fara e ye fasodenjugu de ye donc malien bɛɛ ka wuli k'an dɛmɛ an kunko la an kelen kunko tɛ nin ye bɛɛ de kunko ye jamana tɛ se ka dila a ka armée kɔ donc o de bɛ ne fɛ le quinze bɛɛ ka bɔ u k'an dɛmɛ nin kalo in tile tan ani duuru ani duuru an bɛ bɔ monument de l'indé monument de eh, liberté la ni dɔw b'a fɔ ko carrefour des jeunes fanfɛla ka bɔ yen nɔ ka na eh, cité la premier ministre fɛ kɔmi an ye wuli ka jɔ fɛn fɛn kɛ n'i taara minisiri in fɛ yen o b'a fɔ ko ale bɛ ci lase premier ministre ma ko eh, premier ministre de bɛ se k'a lase président ma ko n'o tɛ olu yɛrɛ tɛ se an taara minisiri fɛn fɛn fɛ u bɛɛ o de fɔ défense y'o de fɔ justice y'o de fɔ donc an yɛrɛ bɛ taa an ka ci lase premier ministre ma kɔmi anw tɛ ka kuluba lasɔrɔ ale yɛrɛ ka ɲa a ma k'a lase jamana ɲɛmɔgɔ ma kuma faamuna madame tangara bɛ mun fara madame konare ta kan o de an bɛ wele bila malien bɛɛ de ma fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔkan ka wuli k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ parce que nin ko in nin tɛ mɔgɔ kelen ka ko ye dɛ injustice man ɲi jamana kɔnɔ surtout o sɔrɔdasi kunda sɔrɔdasi ye lakanabaga de i y'a mɛn mali armée de don armée tɛ mɔgɔ kelen ye armée tɛ béret rouge ko ye armée tɛ béret vert ko ye armée ye kelen dɔrɔn de ye donc bɛɛ ka wuli k'an dɛmɛ nin ko in na le 15 i n'a fɔ madame konare y'a fɔ cogo min na an bɛ bɔ monument de la liberté la ka taa primature la mun b'an fɛ an bɛ t'o ɲɛfɔ premier ministre ɲɛna a k'a fɔ président de la république ye aw de tun bɛ fɛ ka fara kuma kan an balimaw anw kɔni bɛ min da nin kuma kan dɔrɔn jamana mako tɛ nin na bi jamana mako bɛ fɛn min na an ka jamana armée ka fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ bolo la komi fanga yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u tɛna se ka kiri u ka fɛɛrɛ kɛ bɛn bɛ kɛ cogo min bɛɛ ka bila u k'u ɲɛsin u ka sɔrɔdasiya baara ma u k'u ɲɛsin jamana libereli ma jamana kunmabɔli baara ma k'an bɔ tɔɔrɔ dɔw ni samasamani fu dɔw kɔnɔ jamana mago tɛ samasamani minnu na nka min ye nanzaraw ɲɛnafilɛli kuma dɔw la ka tasuma to i yɛrɛ ka du kɔnɔ n bɛ nanzaraw ɲɛnafilɛ droit de l'homme walima droit des criminels mɔgɔw olu ɲɛnafilɛ u bɛna mun fɔ nin na u bɛna mun k'an na dɛmɛ bɛna tigɛ anw bolo tasuma b'i ka du kɔnɔ a ɲini ka tasuma faa fɔlɔ ni min bɛ min fɔ o k'o kuma fɔ a ɲini jamana cɛ finitabaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma tɔɲɔn bɛ fan min tɔɲɔn ka wuli maa minnu bɛ bolo la u ka labila jamana bɛ se ka kisi ko dɔw ma cogo min kurusi ɲiginnen kuma dɔw la o fana ka fisa ni a jeninen ye an bɛ o de fɔ ka kuma datugu eh, madame konare n'a y'a sɔrɔ kumakan laban min bɛ yen ka da nin kan ni anw da ma s'o ma kɔrɔfɔ b'i bolo ne bɛ wele bila béret rouge mɔgɔw de ma sisan an yɛrɛ an bɛɛ jateminɛli kɛ nin ko in na anw de ye kelen ye béret rouge béret vert anw de ye kelen ye politigimɔgɔw t'a ɲɛlen fɛ koyi muso n'i y'a mɛn cɛ i ko muso n'i ko muso i ko denw olu dusu kasilen don u ka fan fɛ an dusu kasilen don an ka fan fɛ an ka kɛ kelen ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma dɔ kɛra samasamali na dɔ kɛra kɛrɛfɛ kuma la n'i y'a ye ko basa bɛ don kogo la a pɛrɛnna de muso bɛɛ ŋaniya ye kelen an bɛɛ ka tɔɔrɔw ye kelen ne kɔni ne bɛ wele bila ma an ka jɛ an m'a fɔ n ko z an m'a fɔ ko k'an cɛw bila dɛ an ko ko ka ɲuman de kɛ olu bɛ kɛlɛ la ko kiri anw bɛ kɛlɛ la ko kiri donc an ka wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛrɛfɛ kuma ninnu to yen ka kɔfɛ kuma ninnu to yen anw de ye muso ni muso sɔnna du bɛ ɲɛ ni du ɲɛna quartier bɛ ɲɛ ni quartier diyara dugu bɛ diya donc o de bɛ ne bolo k'a fɔ musow ɲɛ na an kana mɔgɔ si lamɛn encore encore an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de bɛ ne fɛ k'a f'u ɲɛ na ni n donna u gasi la fana u ka yafa n ma n'i ye jɛ diyalen dɔ de bɛ kɛ sabalibaga ye dɔ de b'u da dɔ de b'i da donc ni n donna u gasi la u ka yafa n ma a mɛnna mɛ ee komi u b'a fɔ nzana dɔ b'a fɔ n tɛ se bamanankan na kosɛbɛ a mɛnna o man gɛlɛn mais a tɛ kɛ fefefew o de man ɲi non donc halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an balimaw nin problème in n'a bɛ maa min ɲɛ na ko i ka sira tɛ i ka sira don sabu a bɛ tali kɛ jamana armée an bɛɛ lajɛlen jigi bɛ minnu kan yaasa an ka sunɔgɔ a bɛ tali kɛ olu de la bɛnbaliya armée kɔnɔ kunkoba de don jamana kɔnɔ nka nin bɛɛ ye politikimaw ka baara de ye maa minnu y'u si kɛ ka armée kɔniya formation tɛ kɛ recrutement ɲuman tɛ kɛ sara min kan ka di sɔrɔsiw ma a detourneli la minɛn min kan ka san u ye a detourneli la k'an ka jamana armée fagon k'a sigi a sen sabara kɔnɔ o fangaw dili tigɛli ka bɔ an da la jamanaden bɛɛ ka hɛrɛ kama tiɲɛ don fanga dafiri sariya sɔsɔ don nka ni fanga kɛra bubaga ye ka bila jamana na jamana b'a yɛrɛ ɲini jamana sɛriwisidaw ani a uziniw u ye nin bɛɛ ta tiɲɛ ka saraka d'a kan da su la u jufa kama aseyi kow kɛra cogo min o sidɔnnen don o fanga minnu bɔra an joli kan olu de ye tasuma don an ka jamana sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ o politikimaaw de ka baara don o politikimaw de bɛ sogosogomani na hali bi jamana sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ o politikimaw de ye jamana sɔrɔsiya segin kɔ ka barika bɔ a la ka mali kɛ hali sanfɛminɛ tun t'an bolo bilen ka sɔrɔ kab'an ka indépendance san fɔlɔw an ka jamana armée ni sanfɛminɛw tun don dugumaminɛw tun b'u bolo u ye cogo ka ɲi kɛlɛ ɲɛdɔn b'u la indépendance san bi duuru ani kɔ hali sanfɛminɛ a t'an ka jamana sɔrɔsiw bolo min tun bɛ yen o kɛra nɛgɛ ye ka feere maa minnu ka baara la anw bolo ni jugu bɛ armée la o maa kelenw don o maa kelenw t'a fɛ bi o armée ka se ka bɛn jamana ka suma u ye min kɛ jamana na ni jamana sumana ɲɛ bɛna sin o ko wolomani ma maaw bɛ fara cogo cogo jamana dɔgɔtɔrɔw jamana karamɔgɔw jamana sɔrɔsiw jamana denmisɛnjɛkuluw u ye farafarali boloda nin kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi bi in na jamana sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa o ye jamanatigi de ye bi o jɔyɔrɔ bɛɛ président IBK de bolo jamana sɔrɔsi bɛɛ ka ɲɛmaa o ye ale de ye ale de bɛ interpellé nin ko in na a ka jamana sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye a k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan dusukasi min bɛ min na ka fɛɛrɛ kɛ o dusukasi bɛ se ka wuli cogo min maa si tɛ jɛn n'a ye k'a fɔ k'i ka maa bɔnɛna a ni na a man di fan si fɛ joli de bɔnna fan fila bɛɛ fɛ o tuma wajibi a mana kɛ cogo cogo hali n'u ye san bi saba kɛ nin kɛlɛ la don dɔ u na yafa ɲɔgɔn ma ka sigi ka kuma munna bi u t'a ɲini ka yafa ɲɔgɔn ma munna fɛɛrɛ tɛ sigi bi tɔɔrɔ min bɛ fan min o tɔɔrɔ bɛ se ka wuli cogo min jamana bɛ se ka basigi ten cogo min ka bɔ mankanw dɔw ma mankan minnu ni kun t'a la ko minnu ni hɛrɛ tɛ jamana ma ko minnu ni a bɛ na ni basigibaliya de ye don o don ka dɔ fara gɛlɛya kan o tuma o ko bɛ jamanatigi de bolo jamanatigi kana a kɔ filɛ a ɲɛ filɛ droit de l'homme bɛna mun fɔ walima droit de criminel parce que en fait droit de l'homme tɛ u bɛna mun fɔ u bɛna don tan u bɛna bɔ tan o droit de l'homme kelenw o tubabu kelenw olu de ye tinti kɛ ka terroristew labila olu de ye tinti kɛ ka criminelw bila hôtelbaw kɔnɔ bamakɔ yan u b'an ka sɔrɔsi minnu fagala o sɔrɔsi kelenw de bɛ ka u fagabagaw garide jamanadenw sɔnna nin bɛɛ ma bɛn ni kolosumani kama mun na i yɛrɛ ka armee kɔnɔ mun b'i dɛsɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka tasuma bɔ i ka du kɔnɔ fɔlɔ jamana k'a ɲɛsin sɛbɛkow ma jamana k'a ɲɛsin kunkow ɲɛnabɔli ma n'o ye jugu min b'an da la n'o ye béret vert ni béret rouge jugu ye n'o ye terɔrisi ye n'o ye cma ye k'u ɲɛsin olu kɛlɛli ma ka jamana kunkɔrɔta ya rabi ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma maa o maa miiri la k'a fɔ i bɛ taa don nin ko kɔrɔ ka dɔ fara nin tasuma kan ala ka n'i ci a tasuma ka wuli ɲɔgɔn tɛ i b'i yɛrɛ ɲini a ko la maa si ka hɛrɛ tɛ nin porobilɛmu juguyali ye bɛɛ de kan ka fɛɛrɛ kɛ ka kuma mɔgɔw dusu bɛ da cogo min u bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma cogo min u bɛ se ka bɛn cogo min ka ɲinɛ nin kɔ ka balimaya ni sinjiya segin a cogo la an kana kɛ muru ye ka maaw cɛ tiɲɛ ka dɔ fara fitinɛ kan ka dɔ fara dusukasi kan ko minnu tɛmɛna ka t'o yuguba hali bi ka maaw dusu tiɲɛ ka bila ko la jamana ka laɲini tɛ ko min ye hali bi ala ka sabali di bɛɛ ma ala ka jamana basigi k'a kisi a yɛrɛ denw tɔɔrɔ ma An ka Mali ka taa ɲɛ, an kana fara fara, silamɛ jama wa na ɲɛ ɲɔgɔn minɛ. Anw fɛ Alimadina la, an bɛ billetterie kɛ sisan a ka ca san mugan ye, ka taa fan bɛɛ fɛ, ka bɔ Bamakɔ ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka d'i ye. An bɛ billet dilan, i b'an wele par téléphone i b'i ka billet sɔrɔ, i bɛna wari sara agence la. Anw fɛ Alimadina na, an ni compagnies bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, sabula anw agréelen don IATA la depuis san mugan, an bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na. i n'a fɔ istanbul montreal nouakchott abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman halisa an fɛ alimadina la biyew tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ western union kɛ a kana jɔrɔ tuguni western union ko la ko bi ye jour férié walima bankiw fɛrɛmɛna a ye n'an fɛ an b'a ka bila la toujours western union ko la a b'a fɛ ka wari ci walima a b'a fɛ ka wari ta a kana jɔrɔ a ye n'an fɛ yan hiji ko fana komi a b'a dɔn cogo min o y'an ka baara kɔrɔ ye donc toujours an labɛnnen don hiji ko la ani umura ko san kalo tan fila an ka hiji baaraw tɛ jɔ an ka umra baaraw a kana jɔrɔ hiji ko la tuguni a y'a bila alimadina kan inshallah a bɛna an sɔrɔ yan an labɛnnen k'aw makɔnɔ inshallah anw fɛ alimadina la an ka kiliyanw bɛ se ka paiement kɛ ni carte de crédit ye an b'u dɛmɛ fɛnɛ fidéliser compagnie aérienne na en même temps an b'u dɛmɛ fɛnɛ ka check-in kɛ online a ye wuli dɔrɔn ka se alimadina la yan an bɛ aw mago ɲɛnabɔ

a ko a ma kɛ cogo o cogo ko ibk ka fanga ko a bɛ a bɛ ban septembre kalo nata tile naani 2018 ibk tɛ se ka tɛmɛ o kan musa sinko ka ɲɛfɔli la mali ka di toro a ko ale bɛ layidu de di a bɛna cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sen don mali politiki la maa o maa bɛ yen ni olu ŋaniya ye mara kɛcogo min bɛ yen bi ka yɛlɛma don o la a jigi dan bɛ o bɛɛ lajɛlen kan ale bɛna ye a ko ɲɛma wa u bɛna kɛ maa fɔlɔw ye minnu bɛna cɛsiri kɛ nin fanga in bɛ bɔ yen cogo min la a la bi bi in na ale de ye maa ye maa min bɛ nin ko ɲɛma minnu jɛnnen tɛ ni mara kɛcogo ye bi u jigi dan bɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kan fanga min bɛ yen bi ŋaniya tɛ a la ka gɛlɛyaw ɲɛnabɔ fanga min bɛ yen bi u ka haminako ni laɲini sinsin bɛ fɛn min kan o ye u yɛrɛbakun ye o ye u yɛrɛ kunko dilanni ye dusukasi min bɛ jamanadenw na an bɛ don min na i ko bi a dusukasi barika ka bon ka se hakɛ la o tuma min ye janfa ni namara min labɛn bɛ vɔtiko la janfa ni namara min labɛn bɛ vɔtiko la u bɛna dɔ fara a ko tɔ juguya kan ni vɔti namara nana fara o fana kan a bɛna kɛ sababu ye ka kɛ balan de ye jamana kɔnɔna la maa kan ka hamini a ko ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen dusu tiɲɛ bɛ bi wa ko fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan ka o dusukasibatɔ fanba bɛɛ lajɛlen k'olu fara ɲɔgɔn kan perezidan IBK a ka fanga ko bɛ dabila cogo min sɛtanburukalo tile naani nata a ka wuli ka bɔ jamana kunna kulubali masa ani mori basi Kulubalikɛ nin ye i yɛrɛ balimakɛ mankan ye dɛ nin ye balimakɛ mankan ye a ye bɛ ka yɛlɛ mun na i yɛlɛ kun ye jumɛn a jɛfɔ kɛ jamana ma kɛ caciri wɔɔrɔ ye sa wa Ɛ suko ninnu fana bɛ vɔti la wa ko kuma fɔ sisan ko bɛ da waati tɛ ko bɛ da waati don kuma dɔw la i bɛ i bɛ yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲininka k'i bɛ sugo yɛrɛ de la musa sinko deux mille treize ale bɛ résultat fɔ don min ne bɛ sali kɔnɔ musa sinko yɛrɛ nana jaabi yɛrɛ min fɔ a yɛrɛ labanna ka taa a yɛrɛ sɔsɔ ko ale ko ko tako kelen yɛrɛ de kɛra ministre de l'administration territoriale ko tako kelen de kɛra n'a dun tun kɛra o tako kelen ye k'a to o la joli tun bɛ bɔn Ɛ kɔfɛ u yɛrɛ nana a ye k'a fɔ ko tiɲɛ na ee ko an ye sɛbɛn furaw jateminɛ ko sumɛla taa ye ye ko an ka taa deuxième tour la ɛɛ o tun ye sɔsiya yɔrɔ de ye o parce que ayiwa Ɛɛ n'i ma don ko kɔnɔ i i bɛ tɛ ko faamuya i bɛ ko faamu dɔɔni dɔɔni de n'i donna a kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni ye min sisan a ye caman faamuya ala o mɛ ah, i bɛ se ka fanga ɲini kɛ mhm. ah, kuma bɛ kuma na mhm. ni i hakili to i yɛrɛ ka kɛtaw la kosɛbɛ ah, o ka ɲi kuma bɛ kuma na i bɛ sago kunna o ye tiɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ale de tun ye hali hali député sigi mhm. député sigi kuntan minnu kɛra u sen bɛ nin bɛɛ la ayiwa an bɛ dugawu kɛ ayiwa ala k'a ko nɔgɔya koyi olu de ye IBK sigi ka mhm. tila ka majorité d'a ma assemblée kɔnɔ eh, ni mhm. jamana bɛ tibi taba la nin a ma daminɛ fɔlɔ janvier kalo i bɛna partiw bɛna fasi sugu bɛɛ bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ fɛnw bɛna kɛ i jigi yɛrɛ i jigi i bɛ yɛrɛ b'i yɛrɛ jigin jamana in ko maa dɔw bɛ IBK nɔfɛ depuis 2013 olu dɔw bɛna congrès kɛ san kura in na a dɔw b'a fɔ ko ee ko jamana tɛ bolo ɲuman kan awɔ o tɛ b'a la koyi kanw bɔra parti dɔw bɛ opposition na i b'olu fana natɔ ye fanga ni elan ye ɛɛ u bɛna fanga fan ee ko an tun ɲɛna ko opposition ko jamana ko don ko an bɔr'a kalama ko ɛɛ sumɛla jamana hami t'a la jamana wari wari ɲini wari ɲini n'aw sa an ye jogo dɔ y'a la ani jamana marali man kan olu ye wari ɲininaw de ye olu ta tɛ jamana ko ye olu fana bɛ la IBK fan fɛ o tuma jamanadenw kɔni bɛ to kosɛbɛ kosɛbɛ tɛgɛrɛ fɔ la tɛgɛrɛ fɔ la karisa karisa karisa dɔn karisa ka ɲi karisa man ɲi ee a kɛra IBK a kɛra maa wɛrɛ ye o ala ka da ni ɲɛ yɛlɛ a b'o sigi a kosɛbɛ yanni san fila an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kuma kelen ninnu kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma. yarabi ami ami ami Ɛɛ, min ye Mhm. seko ni dɔnko an bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a dayɛlɛ ka don n'ala sɔnna ka walawalali kɛ inshallah an tun bɛ furuko kuma kan kosɛbɛ kosɛbɛ yɔrɔ furu tɛ ko denni ye ko denni tɛ dɛ du jɔli bɛ daminɛ kosɛbɛ furu de la Mhm. ɛɛ jamana yɛrɛ jɔli bɛ daminɛ du de la kosɛbɛ kosɛbɛ o fana kɔrɔ ye di mhm. jamana jɔli bɛ daminɛ mhm. furu de la furu kosɛbɛ ni furu dilanna mhm. du bɛ jɔ du bɛ dilan ni du jɔra sigida bɛ dilan jamana bɛ dilan du du dilali o bɛ na ni awa dugu dilali de ye du bɛ na ni dugu ye dugu bɛ na ni jamana ye furu tɛ tulonkɛ ye dɛ furu tɛ tulonkɛfɛn ye dɛ Seydou Badian ka ɲɛfɔli dɔ Sous l'orage kɔnɔ ko le mariage n'est pas une plaisanterie mm -hmm. il ne peut être décidé par ceux qui ne pensent mm -hmm. qu'au cinéma et à la cigarette mm -hmm. ko furu tɛ tulon ye ko tulon tɛ dɛ furu ko ɲɛnabɔli tɛ se ka di maa ma kosɛbɛ maa min ka baara bɛɛ ɲɛsin bɛ sinimataga ni sigarɛti ni dɔlɔ ma a ye tiɲɛ fɔ yɔrɔ la dɛ a ye tiɲɛ fɔ ɛɛ furu an y'a fɔ cogoya min na ee du dilali la n'o ye furu ye bɔn an ka jamana in kɔnɔ yan ee laadaw caman de bɛ yan parce que taabolo bɛɛ n'a ka laada de bɛ yan bamananw n'u ka laada marakaw n'u ka laada fulaw n'u ka laada bɔbɔw n'u ka laada a bɛ nin cogo in de la donc fɛn o fɛn bɛɛ n'i ka laada de bɛ jamana in kɔnɔ yan furu sira fɛ nka n'i y'a a laada kelen o kelen ta a réalité a bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye min ye o ye dilanli de ye bon i bɛ t'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen fana sigilen bɛ fɛn min fana kan o de ye dilali ye hali n'a sɔrɔ u taacogo tɛ kelen ye mais a bɛɛ bɛ taa laban min na o de dilali ye ɔ o de kama an ko furu ni balimamusow ka fɛnw tun nana dɔrɔmɛ kelen de tun bɛ bila o filen kɔnɔ n'o ye balimamusow bɛ bolomafara bolomafara minnu fara fara ɲɔgɔn kan tuluw b'o la safinɛw b'o la o n'a ɲɔgɔnnaw mais o de tɛ furusiri valizi ye wa ayi o tɛ furusiri valizi ye bɔn o tun ye muso dilen kɔfɛ cɛ ma ni muso dira cɛ ma tuma min na bɔn o kɔfɛ de balimamusow tun bɛ nin fɛn ninnu de fara ɲɔgɔn kan k'a bila o bɛ taa di denbaw de ma bɔn denbaw de bɛ o filen in kɔnɔna lajɛ ni dɔrɔmɛ kelen yera filen in kɔnɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko den a ladamuna ka ɲɛ dɔrɔmɛ kelen in ye signe de ye min b'a jira k'a fɔ u y'u den ladon ka ɲɛ a ma tiɲɛni kɛ dɔnku o signe o de tun ye dɔrɔmɛ kelen ye bɔn ni dɔrɔmɛ kelen ma ye filen kɔnɔ dun filen kɔnɔna taala walanka signe min ye n'o ye k'a fɔ den ladamuna ka ɲa n'o o signe ta N'o o ye- taamasiyɛn tɛ yen. n'o taamasiyɛn tɛ yen n'o ma ye ee ayi denba bɛ sin ka fasa ten denba bɛ sin ka fasa ten miiri ni hami fɛ parce que dɔrɔmɛ kelen o ma ye dɔrɔmɛ kelen ma ye parce que o kɔrɔ ye k'a fɔ tiɲɛni kɛra ale denmuso a ye tiɲɛni kɛ donc o de bɛ taa laban mhm. sɛgɛsɛgɛli de la sisan mhm. tiɲɛni sababuya bɔra min ɔ donc dɔw fana ka laada la o tun ye e, u bɛ e, ni a ma awa a ma sɔrɔ a cogo la n'a ma tulonkɛ kɛ wala n'a ma tulonkɛ kɛ cɛ yɛrɛ de tun bɛ ɲininka o la ɔhɔn a bɛ cogo di ɔ mɛ denbaw tun bɛ cɛ yɛrɛ ɲininka a la ni o ye jaabi min di o fana de tun bɛ taa fɔ denbaw ye bɔn n'o kɛra sisan o jaabi fana o bɛ taa fɔ dutigiw fana ye k'a fɔ a karisa k'a ye tiɲɛni kɛ dɛ bɔn n'o kɛra musokɔrɔbaw de bɛ muso yɛrɛ de sɛgɛsɛgɛ sisan tiɲɛni sababuya bɔra mɔgɔ min na mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min na dɛ i b'o de tɔgɔ fɔ karisa de don ɔ n'a y'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ fana b'o kɔ i b'o fana tɔgɔ fɔ hali ni tan don i b'a tan bɛɛ tɔgɔ fɔ hmm. awɔ i b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ de dɛ bɔn dɔnku ka kɛ o la o fana ci de bɛ bila ka taa se ni mɔgɔ kelen don ci bɛ bila ka taa fɔ o tigi fa ye o o o bɛ taa fɔ mɔgɔ min fana fa ɲɛna hmm. aa o ye o y'o kuma o tun tɛ manamana ko ye dɛ i ko cogo di ɔhɔn ko fa nin ci nin ci mana f'o ɲɛna dɔrɔn o bɛ taa dutigi fɛ yen aa ko karisa a y'an lamaloya dɛ ko parce que ko karisa denmuso min furula ko o ye ale de tɔgɔ fɔ u nana ka na ci fɔ an ye a y'an lamaloya dɛ Ee ee dɔ y'i sɔrɔ tilela kunna i bɛ wuli tilela don dɔ i tɛ tilela dun bilen koyi kabini i mana sɔmi i mana sɔmi dɔrɔn i bɛ boli de koyi kabini i mana sɔmi dɔrɔn i bɛ wuli i b'i sen fa ko in kun ye kunko de ye kunkoba kunkoba bɔn parce que a fɔlen ko e den ye o tiɲɛni kɛ bɔn o den in dɛ mhm. denkɛ min y'o kɛ dɛ n'a ma boli fewu a bɛ a tun bɛ minɛ de a bɛ minɛ a yɛrɛ fa faw de bɛ yamaruya k'a minɛ a kɔrɔ n'a dɔgɔw u b'a minɛ k'a siri k'a ti ka tili d'a kan han aa gɛɲɛ da fila o tun ye tili ye dɛ sɛbɛkɔrɔ ti o bɛ kɛ sababu ye k'e minnu bɛ e kɔfɛ k'olu lasiran Ne terikɛ dɔ kɛra sɔrɔdasi ye nin cogo de la y'a ye ba nana fɔ cɛkɔrɔba ɲɛ na ko a sera dɔ ta ma nasolikutu cɛkɔrɔba y'a gɛn n'o ye fɔlɔ ancien combattant de don a ko n bɛ fara cɛw kan n'i y'a ye bɛ kukɛ la n bɛ fara cɛw kan a y'a o san yɛrɛ gilisiba y'a a y'a don a y'a don voilà i y'a ye bon donc nin b'a tulonkɛko kun tɛ fɔlɔ dɛ bon sisan o dɔrɔmɛ kelen in mhm. bon o de tun ye o signe taamasiyɛn ye yanni a o yɛrɛ ka na fɔlɔ bamuso yɛrɛ tun bɛ to hami de la fɔlɔ Yanni balimamusow ka fɛn kɛ i n'a fɔ ni maa min taara sida analyse kɛ yanni ka jaabi yanni jaabi ka na aa i bɛ to hami de la ten dɔrɔn i bɛ to hami de la bɔn i komi o ko ninnu o nana dabila pe o ko nana dabila a nana dabila parce que kabini a nana dabila sisan bɔn musomanw musomanninw tun b'u fasa ja u yɛrɛ kan cogo min na pour que tiɲɛli ɲɛsiranya kama kabini eh, nin dabilara dɔrɔn ah, o tuma eh, bɛɛ hakili latigɛra sa eh, ko ɲininkali t'a la bilen ɲininkali tɛ yen bilen y'a ye ɔ donc o sisan ee o kama o bɛ tulonkɛ sinna ka kɛ pagaille ye fan bɛɛ fɛ tulonkɛ sinna ten ka kɛ pagaille ye parce que ko ɲininkali dabilara walahi ko ɲininkali t'a la bilen n'o tɛ muso bu- npogotigininw tun b'u ja u yɛrɛ kan yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ cɛmisɛnninw tun b'u yɛrɛ minɛ dɛ mais minnu tun bɛ yen ni olu tun tɛ s'u yɛrɛ la Mhm. n'u tun b'a fɔ ko fɔ u ka eh, eh, tulonkɛ kɛ ni npogotigininw ye u tun tɛ sɔn u tun tɛ sɔn bɔn o kama u tun b'u ja u yɛrɛ kan nin doni kelen ɲɛsiranɲɛ kama u tun b'u ja u yɛrɛ kan y'a ye bɔn o laada ninnu sira fɛ maraka marakaw fɛ yen olu kɔmi yɔrɔ anw fɛ an bɛ woro tan saba de b'an fɛ yan bɔn olu fɛ yen a ca woro tan saba ko yɔrɔ bɛɛ n'a laada don bɔn a to olu fɛ yen a bɛ se ka kɛ a bɛ yɔrɔ dɔw la ɔ n kɔni bɛ yɔrɔ minnu dɔn n kɔni b'a ye olu fɛ yen parce que olu ta ye tamako de ye ɔ ko a tama taara donc euh, du du kɔnɔ furu ani kɔkan furu bon olu fɛ yen faranfasiya b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni furu bɛ kɛ du kɔnɔ somɔgɔ balima furu sa balima furu ɔ o furu bɛ kɛ ka nɔgɔya de parce que balima furu de don den bɛ taa di min ma a kɔrɔkɛ don ɔ bɔn ayiwa i dɔgɔmuso fana o de bɛ taa d'i ma yɔrɔ gɛlɛya kɔni t'o la ɔ o tuma o bɛ nɔgɔya waa fila tama o tuma ani woro ka t'o di ɔ ko a tama taara dɔnku n'o kɛra sisan den bɛ labila o tuma cɛ ye i muso bɛ labila i ye o tuma i muso don ɔ mɛ o tɛ kɔkan ta yɛrɛ kɔkan ta kɔni ni mɔgɔ wɛrɛ don o n'o tɛ kelen ye parce que o laada fana de b'a dan na parce que yɔrɔ yɔrɔ dɔw la eh, laada yɔrɔ dɔw eh, n'i ye marakaw ka jamana lajɛ yɔrɔ dɔw laadaw ka gɛlɛn parce que eh, girimagan kɔnɔna olu laada ninnu tun ka gɛlɛn kosɛbɛ mais sisan a bɛ n'a fɔ u ye eh, hakili sɔrɔ k'a nɔgɔya Eh, ni, Ntɛ- ni maa min tɛ maraka ye o ka jugu a- o ka jugu a fɛ Eh, n bɛ fama a ma waati min na Eh, npogotiginin o tun ye waa kɛmɛ de ye npogotiginin furunafolo waa kɛmɛ musokɔrɔba waa bi duuru waa bi wɔɔrɔ o ye musokɔrɔba ye ni maa wɛrɛ don kuwa hɔn ni maa wɛrɛ don y'a ye bɔn sisan ee, o de kɛra sababu ye hmm. mɔgɔ caman tun bɛ taa tunkan na parce que e min bɛ i fa kɔrɔ ka baara kɛ ka hmm. ci kɛ hmm. muso e ka man di ka muso sɔrɔ fɔ min bɛ tunkan na bɔn min bɛ tunkan na caman b'i den bila tunkan na mɔgɔ de ye wala o ka denmuso dɔ ta k'a d'i ma bɔn o tun kɛra sababu ye ka furuko yɛrɛ gɛlɛya hali ni mɔgɔ min banna k'a den d'i ma n'i y'a y'a mɛn don o don ko i taara jamana ko i donna faransi ou bien i bɛ kongo ou bien ameriki n'a ɲɔgɔn a b'a di a b'a d'i ma bɔn donc sisan araj wala ni y'a nɔgɔya u y'a nɔgɔya sisan araj npogotiginin kɛra sisan a madɔ waa bi wɔɔrɔ musokɔrɔba saba yɔrɔ a nɔgɔyara o ye Gidimakan kɔnɔna yɛrɛ tɛ fan tɔw sen t'o la Gidimakan kɔnɔna de ko don olu ka yɔrɔ fanfɛla ninnu a ka gɛlɛn yen kosɛbɛ bon sisan eh, taama taama min bɛ bila olu ka furunafolo la taama in fana kɔrɔ de b'a la mhm. ne kɔni ye min sɛgɛsɛgɛ a la mhm. parce que taama in kɔrɔ ye min ye mhm. i bɛna min denmuso ɲini furu la i n'a ka kelenya ka yira k'a fɔ aw bɛɛ ye kelen ye hali n'i ye waa kɛmɛ bɔ musomannin na fo taama kelen in de ka ye donc o taama kelen in kun wɛrɛ t'a la dɛ sinji dɔ don dɔrɔn ka aw ŋaniya bɛɛ ye kelen ye wala kɔ kun wɛrɛ foyi t'a la o kɔ ka aw bɛɛ ye kelen ye ɔ n'o o ma ye o kɔrɔ hali bi kelenya ŋaniya o ma yira furu kɔnɔ ɔ i kɔni aw ye aw y'an den ɲini mhm. an y'an den d'aw ma mhm. mais aw nana aw ye nafolo kɔni sara mais fɛn min ye an ye kelen ye mhm. o ŋaniya taamaseere n'o ye taama ye o ma ye dɛ donc i b'o de ɲini ka na o yɛrɛ kun ka gɛlɛn kosɛbɛ i bɛ ka kɔɲɔ kura nege don wala o Ah. Parce que n'i ye min ta ta i n'o bɛɛ kɛra kelen ye kaban ah. i b'o o kelenya ŋaniya in de ɲini sirifu muso ye ɲininkali kɛ ko e, e bɛ ka nin bɛɛ ɲɛɲini mun de la bi aa ah, ee eh. tari ko b'i kɔnɔ wa ee ayi ee ayiwa basi tɛ Tani Sajo Kante ɲɛ bɔ min fɛ tile fila n ko ale k'a jɔ a k'a jɔ fɔlɔ aa ni waa kɛmɛ b'i bolo a ka nɔgɔ ko a ka se waati sera n' ala sɔnna kumakan laban an ka kɛnɛ da ee kumakan laban an bɛ foli lase arajo danbe a kanubaga n'a dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ani a ɲɛmɔgɔyaso a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ɛɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an lamɛnbaga kɛrɛnkɛrɛnnenw fana ma, unhun, n'o ye ee Badara Ali Suware, unhun, ani Jana Sakɔ, unhun, an ka musokɔrɔba sabalilen, kosɛbɛ, ee a bɛ Solomanibugu misiri kɔrɔ, olu ko, voilà, u ka u k'u cɛsiri sabali la, kosɛbɛ ko aa o sabalilen don dɛ, olu de bɛ ka den barikamaw di jamana in ma, ayi ale kɔni, n'o tɛ dugawudenya bɛ ka dɔgɔya, ee bɛ ka dɔgɔya dɛ o de bɛ ka caya an ka denyaya bɔra la kosɛbɛ kosɛbɛ an musokɔrɔba ɲuman an ka foli kosɛbɛ ani a tɛ tɛ yen min bɛ mali kɔnɔ yan an b'a fana fo a tɛ a tɛ tɛ n'a ma min bɛ mali kɔnɔ yan n'a nin tɔgɔ in bila sani i bɛ kɛ k'a yɔrɔ dɔn a bɛ gɛlɛya dɛ ayiwa baasi tɛ sisan ma lamini kane waati gna an ka foli di lamɛnbaaw ma an ka kɛnɛ datugu kosɛbɛ an bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ sɔgɔlen tora kunnafoni na fo ka taa se nin waati ma ka foli ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma ka foli ɲɛsin banamba mara kɔnɔna na tuba an bɛ foli ɲɛsin tubakaw bɛɛ lajɛlen ma arajo manjura a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ani a ɲɛmaaso an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ka foli di karamɔgɔ maju sila ma amadi umu tinbɛ dugabugu kandi an bɛ foli d'a ma complexe scolaire tubakɔrɔ alasani dukure ma an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ka foli di siribe ma ko ɲuman kɛngɛrɛ feerela don ka bɔ kɔrɔfɔfɔla yɔrɔ na sa an balimaw min bɛ tali kɛ furu kuma an ba kan hɛrɛ caman bɛ min ye adama sangare danbe secrétaire ale ni mademoiselle subɔ ye le 10 tɛ de nin nin dusu don nin kalo in tile tan kosɛbɛ mi jumɛn ee i tɛ sɔn ee dawudabugu a ɲamakɔrɔ wɔlɔfɔbugu ah, wɔlɔfɔbugu meri wala ee wɔlɔfɔbugu meri don a kɛra kunnandiya ye eh, min ye yɛrɛ balimaw ye ɲangandula olu fana ni ala sɔnna ma hɛrɛ bɛ yen o fana invitation i m'an bolo falen invitation na bi ah, sɔgɔma na enveloppe kɔni tun ka don ne bolo ne yɛrɛ tun nisɔndiyara sa o ah. n yɛrɛ laban ka n ta ɲɛɲini o enveloppe bɛ ka don don don fan bɛɛ fɛ eh, n bɛna n ta ɲɛɲini fami ɲangandu olu fana kɔni bɛ ka an wele u ka eh, mariage la n'ala sɔnna ma ara mercredi le 6 décembre 2017 ɛ olu ye jɔgɔramɛw ye o ɔɔ nin ye ɲɛnajɛ ye anhan